Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, Sraith 7, Na Déagóirí Cróga. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1. Mícheál sa leaba ag stealladh báistí. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Bhí Mícheál sa phictiúr seo. Bhí sé ina chodladh sa leaba mar bhí sé an-tinn. Bhí sé ag stealladh báistí taobh amuigh. Slide 4, Forbairt foclóra ar Phictiúr 1. Lá fliuch geimhridh a bhí ann. Bhí sé ag caitheamh sceana gréasaí taobh amuigh. Bhí tuilte móire ar an tsráid taobh amuigh ag ardú go leibhéal dainséarach. Bhí Mícheál tar éis a bheith tinn ar feadh cúpla lá. Faraor, bhí sé tinn sa leaba ar feadh an lae. Slide 5, Pictiúr 2. ina sheasamh sa chistin, an t-uisce tar éis teacht isteach, an-bhuartha faoi leibhéal an uisce. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 D'éirigh Mícheál ón leaba agus chuaigh sé go dtí an chistin. Bhí an t-uisce tar éis teacht isteach sa chistin ón tsráid. Bhí an t-uisce thar rúitín Mhícheáil. Bhí Mícheál an-bhuartha mar bhí leibhéal an uisce ag ardú go tapaidh. Slide 7, Forbairt Foclóra ar Phictiúr 2 D'éirigh Mícheál ón leaba mar bhí deoch ag teastáil uaidh sa chistin. Níor chreid sé fianaise a shúile nuair a shiúil sé isteach sa chistin. Bhí uisce gach áit ar fud an urláir. Bhí sé beagnach troigh amháin i ndoimhneacht. Slide 8, Pictiúr 3 Amach an fhuinneoig, leibhéal an uisce tar éis ardú, Eimear agus Éamonn. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3 D'oscail Mícheál fuinneog a sheomra leapa agus chuir sé a cheann amach. Thosaigh sé ag screadaíl agus ag béicíl. Bhí leibhéal an uisce tar éis ardú go tapaidh. Bhí Éamonn agus Emer i dtrioblóid freisin leis na tuilte. Bhí siad ina seasamh ar bhalla cloiche. Ach, buíochas le Dia, Chuala siad Micheál ag screadaíl. Slide 10, Forbairt fóclóra ar Phictiúr 3 Chuaigh Micheál chomh fada leis an bhfuinneoig. Baineadh preab uafásach as nuair a chonaic sé cé chomh doimhin is a bhí na tuilte ar an tsráid. Bhí beirt dhéagóir, Emer agus Éamonn, ina suí ar bhalla cloiche ard ar an taobh eile den tsráid. Ar ámharaí an tsaoil chonaic siad cruachás Mhichíl. Cé go raibh na tuilte an-chontúirteach, thuig siad láithreach go mbeadh orthu rud éigin a dhéanamh. Slide 11, Pictiúr 4. Glao fóin ar na seirbhísí éigeandála. Dúirt sé go bhfanfadh sé leis. Neirbhís, áthas. Slide 12, Abairtí simplí do phictiúr a ceathair Chuir Emer glao fóin ar na seirbhísí éigeandála. Dúirt sí leo teacht go tapaidh agus dúirt sí go raibh siad ar Shráid na hAbhann. Chuaigh Éamonn trasna chuig Micheál bocht agus dúirt sé go bhfanfadh sé leis. Bhí neirbhís ar Mhicheál ach bhí áthas air go raibh cabhair ann. Slide 13, Forbairt Fóclóra ar Phictiúr 4 Chuir Emer glao fóin ar an mBrigéad Dóiteáin. Dúirt sí leo teacht go tapaidh mar bhí leibhéal an uisce ag ardú go tapaidh. Dúirt sí leo go raibh Micheál ar Shráid na hAbhann. Shiúil Éamonn trasna tríd an uisce chuig Micheál chun cabhrú leis. Bhí Micheál thar a bheith buíoch de. Dúirt Éamonn go bhfanfadh sé leis cé go raibh sé faiteach agus eaglach faoi na tuilte dainséaracha. Slide 14, Pictiúr 5 Briogáid dóiteáin Shúigh siad D'ísligh leibhéal Tharraing siad Sheas siad siar Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Gan mórán moille tháinig an bhriogáid dóiteáin chun cabhair a thabhairt do Mhícheál bocht. Shúigh siad an t-uisce ón tsráid leis an bpíobán mór a bhí acu. D'ísligh siad leibhéal an uisce agus tharraing siad Mícheál as an teach. Sheas Éamonn agus Emer siar ag féachaint ar an eachtra ag tarlú. Slide 16, Forbairt foclóra ar Phictiúr 5 Tháinig an bhriogáid dóiteáin ar deireadh thiar thall. Ceapadh gur thóg siad an tsíoraíocht le teacht ach i ndairíre bhí siad an-tapaidh. Shúigh siad go leor uisce ón tsráid leis an bpíobán mór a bhí acu. Íslíodh leibhéal an uisce go gairid. Tharraing fear dóiteáin amháin Mícheál as an bhfuinneoig. Bhí ríméad an domhain ar gach duine go raibh sé slán. Slide 17, Pictiúr 6 An-tinn, áthas air, san ospidéal, Ná habair é, ní fada go mbeidh tú amuigh. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr 6 Bhí Micheál san ospidéal sa phictiúr seo. Bhí sé fós an-tinn ach bhí áthas an domhain air gur tháinig sé slán ó na tuilte. Ghabh sé buíochas le hEimear agus le hÉamonn. Dúirt Eimear leis ná habair é. Dúirt Éamonn leis ní fada go mbeidh tú amuigh ón ospidéal. Slide 19, Forbairt foclóra ar Phictiúr 6. Tógadh Mícheál go dtí an t-ospidéal Bhí sé fós an-tinn ach an-bhuíoch gur éirigh leis éalú ón teach sabháilte. Thug Éamonn agus Emer cuairt air. Ghabh Micheál buíochas leis an mbeirt acu as ucht na gaiscíochta agus na crógachta a thaispeáin siad. Bhí Emer umhal agus dúirt sí leis Ná habair é. Bhí áthas ar Éamonn agus dúirt sé Ní fada go mbeidh tú sa bhaile arís, a Mhichíl. Slide 20, Ceisteanna. Slide 21, Ceisteanna samplacha. Cá raibh Micheál sa chéad phictiúr? Cén cruth a bhí ar an gcistin i bpictiúr a dó? Cé a bhí ina suí ar thaobh na sráide i bpictiúr a trí? Céard a rinne na déagóirí i bpictiúr a ceathair? Cén chaoi ar shábháil an fear dóiteáin Mícheál i bpictiúr a cúig? Cad a dúirt Mícheál leis na déagóirí i bpictiúr a sé? Cad a dúirt Emer le Mícheál i bpictiúr a sé? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat!